Salamu alaikum maliyɛn cɛ n'a muso c'est Dɛlifuruba Dugukolo mon cousin ɛɛ n tora Facebook digidigi la n nana bɔ video dɔ kan n'o ye Abibu Camu ka video ye video in ye n dabali ban video in ye mɔgɔninfinya nege bɔ n na video in ye n dasi yɛrɛ kɛ Abibu Camu sigilen b'a ka video la tellement juguya bonyana haine bonyana a bɛ fɛ ka wura mankutu tiɲɛ mais argument tɛ yen parce que patron y'a labɔ k'a ka dɔ fɔ a taara bɛ dɔ fɔ parce que patron yɛrɛ fɛn fɔta t'o bolo patron haine bɛ patron na ko parce que ko Dani de Paris ani kati wura bɛ ka jɔni jɔni don olu da Abibu Camu y'a to a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko wura yɛrɛ bɛ taa wari don mɔbili dɔ la ko mɔbili minnu boli yɔrɔ tɛ mali kɔnɔ e n balimaw a fɔ nin tɔ de ye fasoko ye bilen a fɔ nin tɔ ye jamana ko ye nin tɔ tɛ ɲɛngo denya ye sa aa non ne sara bilahi ne dabali banna n'a tun fɔra ne ye ko argument bɛ ban e Abibu Camu e min sigi o sigi argument contre argument k'e ka argument bɛ ban ka nin fɔ n'a ye wura diya a ka taa mu a ka taa eh, cercueil san su su kɛsu san ka pinɛ fila k'a la k'a jɔ a ka da la a ta de y'a ka wari ye n'a ye wura diya a ka mɛtoro san yɔrɔ mɛtoro kɔni o boli yɔrɔ tɛ mali la k'a jɔ a ka da la a ta de y'a ka wari ye n'a digira min na o k'a fɔ a fa ka baara kɛ n'a digira min na o yɛrɛ ka wuli ka baara kɛ ee non ni nin y'a dan ye Abibu Camu layilahilallah mɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲɛngo den ka se nin ma mɔgɔ bɛ se ka juguya ka se nin ma n'aw bɛ cɛ kɛlɛ a ye cɛ kɛlɛ arigiman kan n'aw bɛ cɛ kɛlɛ a ye cɛ kɛlɛ dalilu kan ko a bɛ taa ka wari don mobiliw la mobili minnu yɛrɛ boli yɔrɔ tɛ mali kɔnɔ e m'a fɔ k'a ka wari ya e t'a fɔ ko faso ka wari e t'a fɔ jamana ka wari e t'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ka wari fo a yɛrɛ ka wari moi je pense que hali n'a taara namara wotoronin de san k'a pɛntiri ka vitiri k'a la ka don a kɔnɔ a ta de y'a ka wari ye n'a digira min na o fa ka baara kɛ dɔrɔn fantan den tɛ mali kɔnɔ dɛ ne mali sigi eh, mali sigi kɛmɛ o kɛmɛ t'a sɔrɔ fantanden kɛmɛ 99 eh, eh, pourcent de mais n'i ye baarakɛbali den bɔ 99 pourcent na a tɔ bɛ dan 30 pourcent ma 60 pourcent a bɛɛ baarakɛbali den a y'a fɔ k'aw faw ka baara kɛ tiɲɛ na se kɔni t'anw faw ye dɛ mais an kɔni bɛ ka baara kɛ k'an faw bɔ nɔgɔ la n'aw hakili la ko video kɛ de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la aw kana baara kɛ bilahi aw bɔra jamana ko de la sisan jaa ne t'a dɔn ko Dani yɛrɛ b'aw kunkolo kɔnɔ ka se nin ma fo aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye Dani yɛrɛ tɔ bɛna diya ne ye bilahi aw bɛna kɛ sababu ye ne yɛrɛ bɛna Dani ka video bila n ka page sanfɛ ne t'a dɔn ko Dani de b'aw kunkolo la tan f'aw bɛ dɛsɛ jamana ko la Dani mana tugu mɔgɔ min kɔ k'o kɛlɛ aw de m'a fɔ ko Dani ko fatɔ don o de b'a fɔ an bɛɛ ɲɛna ko kunfin don mais e kunfin to yen donc danni tugunen wura kɔ kɔkɔ wura kɛlɛ an tɛ an tɛ sɔn kelen ma dɛ n'an danni bɛ ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn faga an ka foyi t'a ka ko la aw de jɛra ka sagasogo mɔnjaliw dun aw de jɛra ka teriya mɔnjaliw kɛ aw de jɛra ka gidi kelen suteni mais wura n'a rien fait dedans wura mɔgɔ foyi t'a la ni mɔgɔ min ko k'a bɛ wura fɛ wura c'est un homme public ni mɔgɔ min ko k'a b'a fɛ o de b'a fɛ abibu camu ye nin kuma min fɔ danni danni ka fisa n'i ye siɲɛ kɛmɛ paseke argument ko la danni ka fisa n'i ye siɲɛ kɛmɛ n'i tɛ argument ye i bɔra k'i jɔ yan fɔlɔ n bɛna aw hakili jigin dɛ pour que k'a yira aw la ko lutte personnelle de don a y'a lamɛn dɛ ninnu ta tɛ jamana ko ye dɛ arasa n'a ka mɔgɔw ta tɛ jamana ko ye bilen dɛ wura ye kɔnsɛri min kɛ abibu camu bɔra o la fɔlɔ ka wura gosi ko mɔgɔ dɔw bɛ ka sa nɔri la ko wura tɛ ka wura bɛna kɔnsɛri kɛ bamakɔ e n balimaw wura ka kɔnsɛri don ni bi cɛ mɔgɔ joli kɔnsɛri kɛ